Salam la famille bienvenue donc futu kɛnɛ kan bi an bɛna kuma mercato de kan donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la foto la cogo min na nin waati in na ŋunuŋunukan wulilen don k'a fɔ ko neymar ko fɛn mun ye manchester united k'olu wulilen b'a nɔfɛ donc aw yɛrɛ b'a dɔn neymar nin waati in na ni paris ka ko gɛlɛyalenba de don depuis salon paris tun b'a fɛ ka neymar labila mais neymar ma tagali tun t'a yɛrɛ kɔnɔ donc mais nin kɔsa in na donc a yɛrɛ b'a la ko girigaraw calen don sipɔtɛriw b'a kan ka wo ci a la a fana ba b'an kan ne ko nin waati in na ko fɛn min ye tagali ye ko o nɛgɛ yɛrɛ b'ale yɛrɛ yɛrɛ la kosɛbɛ yanni a yɛrɛ b'a dɔn bon halisa u eliminɛna ligue des champions na donc u ye wo ci ale ni messi la donc tuma bɛɛ bon kɔsa in fana la supporters taara a ka da la donc u b'a kan ka wo ci a la u b'a kan k'a nɛni donc ninnu bɛɛ bɔlen kɔfɛ sisan donc fɛn mun ye tagali ye neymar kɔni paris an bɛ se ka fɔ paris nɛgɛ bɔra a la nin waati na donc a bɛ fɛn mun ɲini sisan o ye tagali de donc manchester united donc olu y'a ko ɲininkali kɛ olu b'a fɛ ka san wɛrɛ ka ye ka équipe la donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la foto la cogo min na donc a ko a rumeur de wulilen don nin waati na ko fɛn mun ye neymar ko n'ala ma basi kɛ san wɛrɛ manchester united donc a bɛ olu ka kɛ ekipu la donc déjà manchester united olu yɛrɛ qualifiéla ligue des champions na an b'a dɔn bon peut être o bɛna kɛ sababu ye neymar fɛn mun y'a ka prix ko donc an ye rumeur y'a ye fɛn minnu mɛn donc paris kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'u b'a fɛ donc k'u bɛ jɔ n'a ka sara ye donc olu tɛna a feere u ma donc u bɛna neymar d'u ma fu mais fɛn mun y'a ka sarako ye donc k'u bɛ jɔ n'o ye o kɔni o b'a yira k'a fɔ ko tagali dayɛlɛlen don a ye k'a da kan fɛn min ye paris yɛrɛ donc olu yɛrɛ tun t'a fɛ ka neymar la depuis salon u tun b'a fɛ k'a labila donc ɲinan fana u ni nin ye opportunité nin sɔrɔla donc o bɛ kɛ sababu ye k'a ka tagali nɔgɔya quoi n'a mana bɔ yen donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na vinicius junior n'ale ye real madrid ka joueur ye donc nin waati na ale fana ka ko wulilen don donc fɛn min ye espagne O rasisiya b'a kan k'a sɛgɛn yen kosɛbɛ o kɔnɔna de la mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ ko ekipi nɛgɛ bɔra ale yɛrɛ la donc fɛn min ye liga donc ko liga nɛgɛ bɔra a la donc ko n'ala ma basi kɛ ko a fana b'a fɛ ka k'i sen bɔ liga la ka taa jouer kɔfɛ jamana dɔ la donc i n'a fɔ angleterre donc manchester united olu y'a ka ko ɲininkali kɛ a ka kulobu la n'o ye real madrid donc real madrid bɛna sɔn k'a bila feere walima u tɛ sɔn k'a lafeere ko n'ala ma basi kɛ don dɔ la natɔ la an bɛna donc olu ladɔn mais fɛn min ye nin ko nin rumeur de bɛ sisan donc fɛn min ye vinicius junior donc nin waati na ko rasisiya b'a kan k'a sɛgɛn espagne kosɛbɛ donc o kɔnɔna la ko a yɛrɛ fana donc an b'a fɔ fɛn min ye liga ye k'o nɛgɛ bɔra a la